donc tanu bɛ ale alaba ye donc mun ye kow daminɛ n'ale de bɛ kow kunna wa ale de bɛ kow laban donc fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ yen fo ala a n'a ka se n'ala ka diɲɛ inshallah donc le génie fanw fɛnɛ an b'u fo donc diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ minnu b'an lamɛn mm. bamananw ko ten ko n'i y'a mɛn i ɲɔnɔ gɔngɔn duurula ten mm. ko i ntɔrɔn fila ko bɛ duguma de dɛ n'o tɛ poussière tɛ wuli avion kɔ parce que ale bɛ sanfɛ mm. donc le génie i ni kayiw bɛ ɲɔgɔn na bi dɛ bisimila ye le samedi le 26 février 2022 février kɔni bɛ ka s'a banyɔrɔ ma n hakili la donc ɲininkali fɔlɔ min b'an bolo o de tun ye an kun kan ka min pose o donna ɲininkali filanan na nka wagati m'an pɛrimɛ o la o de k'a fɔ muso dɔ ko ko a n'a cɛ bɛ ɲɔgɔn kan bon a cɛ bɛ se ka kalo fila ka se kalo saba ma a b'o kɛ a tɛ se ale ma ale dun kelen dɔrɔn de b'a bolo muso la fana ko est ce que c'est normal le secret
baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababa ma bon c'est peut-être normal kuma dɔ la a bɛ kɛ normal ye nka kuma dɔ la a tɛ kɛ normal ye dɛ ko nin ye musolaka dɔ ye k'a n'a ka cɛlaka k'u bɛ ɲɔgɔn kan dɛ donc ko muso k'a bɛ se ka cɛ bɛ se ka trois mois kɛ c'est-à-dire kalo saba tasuma a k'a t'a demande dɛ muso fɛ donc ko yala o ye kɛnɛya ye wa walima normal de don o tɛ wa ayiwa baasi t'a la amadu jo tɛ ko dɔ ra nka a tɛ dugubila kunbɔ wulufa yɔrɔ a y'a bɛn o ye tiɲɛ ye nka n bolo b'a da a y'a bɛn o ye wulufa yɔrɔ kuma jugu ye dɛ donc i ni muso bɛ ɲɔgɔn kan kalo kelen kalo fila fo kalo saba donc se tɛ k'a ma aa o tuma mun bɛ muso in na walima mun bɛ cɛ yɛrɛ la o tuma dɔnna k'u fila bɛɛ dɔ la kelen na ni ala sɔnna ma o de kama an bɛna o detaye di n'i y'a ye k'a fɔ o bɛ kɛ a bɛ kɛ kun belebeleba saba donc ka taa naani kɔnɔna na a tɛ se ka bɔ o kɔnɔna na n'ala ka jɛn inshala donc a kun fɔlɔ a bɛ se ka kɛ bana ye bana mun n'an b'a fɔ a ma ko faiblesse sexuelle c'est à dire kurusi jalaw lagosili c'est à dire ala y'a kɛ cunkan bana dɔ nana cun ala k'an kisi donc cɛ ma dɛ k'a ka kurusi jala k'a kari c'est à dire k'a bɔ cɛya kɔnɔna na donc nka a kɛra cɛ ye fɛnɛ cɛ mun ni a b'a fɛ ka o ko in sutura c'est à dire k'a dogo i n'a fɔ jakuma bo i b'o kɔrɔ dɔn ayi n t'o kɔrɔ dɔn parce que ni jakuma ye bo kɛ ale bɛ bɔgɔ de k'a da ra mɔgɔ t'ale bo ye dɛ mɔgɔ tɛ jakuma bo ye o de kama jakuma n'a b'a fɛ ka bo kɛ a bɛ yɔrɔw lajɛ fo ni maa ɲɛ t'a ra waati min na a bɛ sɔrɔ ka bo kɛ ka sɔrɔ ka bɔgɔ k'a da ra c'est à dire ale tɛ se ka taa ka bo da dayɛlɛlen to quoi donc a bɛ fɔ o de ma i n'a fɔ jakuma bo donc sisan donc a bana in a b'a dogo a muso la dɛ k'a dogo kɔlikɔli i n'a fɔ donc jakuma bo donc o ye cɛ in ka lahalaya ye dɔw b'a kɛ o kun in kama donc ni muso commencera ka to ka réagir walima muso kɔmansera ka to ka inquiéter ko in na k'a fɔ k'a bɛ ko in ka ɲɛɲini mm. walima k'a fɔ k'a bɛ ɲininkali k'a b'o busamisɛnnin kan na mm. donc a b'a kɛ kɛlɛba ye muso fan fɛ mm. ka sɔrɔ k'o kɛ kɛlɛ ye pour que ka se k'a yɛrɛ couvrir c'est à dire k'o kɛ yɛrɛ sutura kɛlɛ ye mm-hmm. walasa muso kana bɔ donc ko in kalama k'a fɔ k'a ka kurusi jala k'a murutira donc a bolo dɛ donc pour que muso kana bɔ a kalama donc dɔ b'a kɛ ni kun in kama tiɲɛ yɛrɛ la muso in ka d'a ye dɛ a fan bɛɛ ka d'a ye mm. nka ale yɛrɛ de bɔlen don donc baara la nka a bɛ ko dogo muso in na k'a sɔrɔ donc muso t'a kalama o ye kun fɔlɔ ye donc kun filanan mm. o bɛ se ka kɛ mm. eh, dinatigi dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ baara kɛ ni ala kan de ye dɛ parce que ala ko cɛ ni muso cɛ kiri dɔ la ala ko an y'o de fɔ an tɛ arabukan fɔ a ye nka n'an ko ala ko a tɛ sɔsɔ a bɛ kurana kɔnɔ de ala ko mm. ko ni muso nana ni ko ye mm. ko mun n'a sɔrɔ ko ye ko bɛnbali ye k'a y'a tigɛ ka b'u ra dilan na dɛ f'u ka na ni o contraire ye mm. donc i k'a dɔn k'a fɔ ko n'u nana n'o contraire ye ka aw kana sira d'u ma sɛtana ka dɛ donc o kɔrɔ de k'a fɔ ni muso ban'i bolo ko dɔ la i ko a ma nin kɛ a banna k'a kɛ walima i ye hakilila dɔ d'a ma a banna k'a to donc hakilila in fanfɛla la ko dilan k'i k'a tigɛ muso in na dɛ ala yɛrɛ de ko ten donc ni a ma sɔn e bolo ni dilan nege y'a minɛ a bannen tun bɛ ko min ma dilan in dun tigɛlen b'a na o kun in kama donc a na t'o kun in kɛ o la k'i na tuguli kɛ dilan na a fan fɛ donc ala ye kodɔnna de a ko ko mais k'aw kana sira di sɛtana ma muso ninnu kan o kɔrɔ ye mun ye c'est à dire muso e ko k'a ka ko dɔ kɛ a y'a ko munumunu a y'i ban k'a kɛ i ye dilan tig'a ra fo kalo kelen kalo fila walima k'a ka taa dugu dɔ la a banna ka taa i ye dilan tig'a ra kalo kelen kalo fila laban nana f'i ye tuguni dilan nege nalen y'a minɛ a nana fɔ n sɔnna i ka fɔta in ma n bɛ taa donc e sɔrɔ ka dilan tug'a ra ala ko k'i kana sira di sɛtana ma o kɔrɔ ye di i kana fɔ a ma ko n y'i ka ko cogoya dɔn sisan dilan in de ka d'i ye ni filen ni galama fɛn o fɛn cira ɲɔgɔn na yan n bɛ dilan tig'i ra e dilan mɔgɔ de ye awɔ cɛ den ja cɛko in de ka d'i ye tan donc k'i kan'a lamaloya a ka dilan kanu kama quoi ala y'o de fɔ ala ye kodɔnna yɛrɛ ko aw kana sira di sɛtana ma u kan parce que kuma mun ye a bɛ mɔgɔ lafutinɛ sɛtana de b'o kumaw labɛn très généralement donc ka caya ko n'a sɔnna dɔrɔn i fana k'i ka dilan in di k'a sɔrɔ i ma sɔsɔli wɛrɛ bila ko in nɔfɛ walima k'a sɔrɔ i ma sabotage wɛrɛ bila donc ko in nɔfɛ o de kɔrɔ ye k'a fɔ cɛ dɔw bɛ yen olu ye diinɛmɔgɔw de ye ni muso ye sira falen donc u bɛ dilan tigɛ muso la k'a sɔrɔ i ka fɛn bɛɛ b'a cogo la c'est à dire nasɔngɔ b'a cogo la i bɛ furakɛ a cogo la wari bɛ d'i ma fɛn bɛɛ bɛ kɛ a cogo la mais dilan in tigɛlen bɛ ka bɔ i ma fo i ka na ni o ko in contraire ye c'est à dire fo ale ka hakilila in i k'a dɔn k'o labato donc dɔ b'a kɛ o kun in kama i y'a faamuya o ye filanan ye donc cɛ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ muso yɛrɛ de dilanko tɛ muso in na quoi voilà muso in yɛrɛ de dilan in t'a fari la quoi muso dɔw bɛ yen n'i n'u bɛ ɲɔgɔn kan a diyara i ye a ma diy'i ye i bɛ dilan kɛ hali n'i k'i b'u kɛlɛ ah. i bɛ tila ka kɛlɛ in wuli ah. hali n'i y'a kɛlɛ tile fɛ ah. sufɛ i bɛ kɛlɛ in bɔ a ma n'i y'a kɛlɛ sufɛ tile fɛ i bɛ kɛlɛ in bɔ a ma mm. n'i y'a kɛlɛ bi mm. tile fila saba mm. i ni tɛ se ka sabali muso in jɛɲɔgɔnya kɔ fiyewu ko k'a sɔrɔ i ma s'a ma hali n'i bɛ ban tugani dɔ de kɛ kɛlɛ in na hali n'i bɛ t'i munumunu ka taa manaforoko dɔ fa dibi ra ka sɔrɔ ka n'o bila tabali kan n tɛ sogo dɔ ye tabali sanfɛ donc ni muso y'o fan lajɛ ɔ a n'a yɛlɛninw kɛ ka kɛlɛ in ban pour que i ni i bɛ se ka a saha cogoya min na dɛ bon o bɛ musow la quoi i b'a sɔrɔ muso dɔ bɛ yen o t'ale la donc o muso nɔ tɛ muso mun na k'a sɔrɔ a ka furuɲɔgɔn bɛnna cɛ ma cɛ mun n'a sɔrɔ ale farikolo nege man bon kosɛbɛ a bɛ se ka kalo fila yɛrɛ kɛ k'a sɔrɔ a ma se muso in ma donc o ye jumɛn ye a bɛ fɔ olu de ma negekow voilà ka cɛ jaabi ni negekan ye ka negefiniw ɲini k'u dɔn ka nege masiriw ɲini k'u dɔn ka nege sigi cogoyaw ɲini k'u dɔn kabini salɔnkɔnɔnaw na ka nege da cogoyaw ɲini k'u dɔn ani ka nege rapport kɛ cogoyaw ɲini k'u dɔn fɛn minnu bɛ yen fini minnu bɛ yen ni e yɛrɛ cɛɲɛ o bɛ y'a fɛ sokɔnɔnaw na i i i i biriye i biriya i biriyan bɛ y'a fɛ sokɔnɔnaw na i magaya o bɛ y'a fɛ sokɔnɔnaw na donc i tinɛku o bɛɛ bɛ y'a fɛ donc sokɔnɔnaw na fini minnu bɛ yen ni muso yɛrɛ farisogo magaya ni a timiya yɛrɛ bɛ dɔn fini minnu na k'o finiw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na k'o caman san ka tila ka se o kɔnpɔritemanw ni o malobaliyaw ni o o zɛsiw kɛcogoyaw la donc cɛ ra n'a dacogo juguyaw minnu bɛ yen n'a bɛ cɛ dusukun kamikami k'a sɔrɔ muso bɛ se ninnu na han e ni cɛ ka kɛ ɲɔgɔn kan k'a tɛ s'i ma o tɛ se ka kɛ kɛra cogo cogo hali ni kɛlɛ de bɛ yen don dɔ la i bɛna fini in dɔ la kelen don ka la k'i da lahalaya dɔ kan walima a b'i ye lahalaya dɔ kan o don a bɛ kɛlɛ in bancogo ɲini quoi a bɛ kumani dɔ bila mun bɛ kɛlɛ in tacogoya ɲini donc ka bɔ yen nɔ pour que a bɛ se ka na ni donc eh, ni saha ye cogoya mun na quoi donc muso dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ o t'ale la quoi. ya donc ale toujours ale bɛ image kelen dɔrɔn de b'a ra cɛ bɛ mun y'a ra bi sini a bɛn'o y'a ra sinikɛnɛ a bɛn'o y'a ra c'est à dire comportement changement de comportement mun n'an b'a fɔ k'a bɛ samali kɛ cɛw ni na nege sira fɛ ka na kabini finiw doncogo la ni a wɛrɛwɛrɛw ni a kɔnɔw a n'a bayaw o n'a ɲɔgɔnna han kodɔnna dɔ ko ko n'i y'a ye girin bɛ kɛ baya kɔ ko bayatigi nɔfɛ tɔ ko don dɛ o tɛ ko n'o tɛ k'an bɛɛ bɛ tɛmɛ a dulonnen na sugu la ko maa si tɛ a ci ka k'a la voilà a bɛ ten donc ni muso ye nin faamuya ɛɛ eh, baya baya tɛ foyi ye baya ye fɛn ye dɛ n'i ye baya ko kuma cayalen cɛw da ra ɛɛ hmm. eh, baya yɛrɛ tɛ o baya tigi de don hmm. donc o de kɔrɔ ye k'a fɔ hmm. o bɛɛ kow ninnu olu ɲɛɲini a kɛcogoya ɲumanw pour que i ka se ka samani kɛ i ka cɛ dusukun na cɛ tɛ se ma fiyewu mm. a da bɛ muso a camanba de bɛ yen n ye problème minnu fɔ n'olu n'a ɲɔgɔnna dɔw tɛ ah. a da bɛ kɛ donc muso fanfɛla la très généralement ka caya n'o tɛ mm. lahalaya dɔw bɛ yen muso ka ko lahalayaw kan mm. hali tafebaw an ka tafebaw an ka eh, pendelu tafeba ninnu ah. siricogoyaw b'a la a siricogow n'i y'a ni muso min bɛ s'a siricogoya la a n'a sigicogow a n'a dacogow ah, ko cɛ ka tile fila saba kɛ ka si e fɛ k'a tɛ s'i ma o tɛ se ka kɛ sa o tɛ se ka kɛ ka kasa a kasaw ka sɔrɔ i kɔ kasaw bɛ o kasaw bɛ sɔrɔ salon kɔnɔ e yɛrɛ dacogo cɛ man ɲi fini ninnu cɛ man ɲi han a tɔ tora dɔrɔn cɛ ka na ka daw yɛlɛ dɔrɔn c'est à dire i ye kamikamili di cɛ dusukun ma ka ko in tɔ to fitinin ye a bɛ samani kɛ a ɲɛ na ale yɛrɛ dusukun tɔ bɛ to dɔrɔn n ka ko in dayɛlɛ dɛ tafe in samalen filɛ ka se fo yɔrɔ min na sisan a tɔ ne tora dɔrɔn n ka sin ka a dayɛlɛ ten donc a ne t'i lafiya fiyewu a dalen e kɛrɛfɛ n'a ma dayɛlɛli kɛ ka t'i ma dɛ donc n'o y'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ yen kɛlɛ in a b'a ban de fura foyi t'o ra bon n'a kɛra tafeba kelen ye ten walima fini doncogo kelen ye ten walima filayɔrɔ foyi tɛ sɔrɔ e la ten k'a sɔrɔ cɛ de don mun n'a sɔrɔ nege t'a la nege ka dɔgɔ a farikolo fanfɛla la siga t'a la o cɛ a bɛ se ka den o tura mois ɲɔgɔnna kɛ c'est à dire fo a yɛrɛ farikolo ka réclamation kɛ donc musoko fanfɛla la pour que a bɛ sɔrɔ ka na segin ka na kuma i fɛ donc rapport la quoi donc o tigi a bɛ se ka deux mois ou trois mois kɛ k'a sɔrɔ a ma kuma muso yɛrɛ fɛ musoko fanfɛ la donc o tɛ cɛ nɔ ye nka o ye muso de nɔ ye très généralement donc ka caya i y'a faamuya donc sabanan o kun de ne sabanan kun de ye n'ala ka diɲɛ inchallah donc nin yɛrɛ bɛ hmm. wasa yɛrɛ kɛ fɔlɔ voilà nin yɛrɛ bɛ wasa kɛ voilà bisimila d'accord le secret jaabi ɲɛna an bɛ taa ɲɛfɛ ɲininkali filanan min b'an bolo o de ye ko muso dɔ ko k'a ye jateminɛ kɛ n'ale cɛ bɛ rapport la cɛ bɛ to ka ŋuna de a bɛ ŋuna yɛrɛ yɛrɛ bɛ ŋuna min dɔn k'a cɛ bɛ to k'o de kɛ rapport la donc ale b'a fɛ ka ŋuna in kɔrɔ de dɔn sens jumɛn de b'a la baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababa ma o tuma n'ale bɛ rapport kɛ Ah. ale ka rapport bɛ i n'a fɔ wotoro sama sa kɛ aa walima beretigiw de bɛ to ka k'a kɔ ka to k'a busan n'a bɛ rapport la walima k'a bere n'o tɛ rapport sera ŋuna ma aa ayiwa ayiwa bisimila Ahan. nka baasi t'a la c'est possible donc c'est bien possible o bɛ se ka kɛ cɛla k'a bɛ ŋuna walima ka sii kɛ walima ka haa kɛ walima ka bilen kɛ cɛɛ bɛ nin bɛɛ kɛ nin bɛɛ bɛ kɛ au moment de action k'a sɔrɔ cɛɛ yɛrɛ se t'a yɛrɛ la k'a sɔrɔ a n'a hakili normaliw yɛrɛ tɛ donc ɲɔgɔn fɛ quoi parce que cɛɛ ala ye cɛɛ dan ka hakili de don cɛɛ ra ka cɛɛ dan ka kɛ sanfɛfɛn ye ka sɔrɔ ka muso dan k'o bila hakili sanfɛ parce que muso dantɔ o y'a sɔrɔ cɛ bɛ sunɔgɔ ra bon mɔgɔ ka dɔnniya bɛ fɛn kan fɛn min kɛra i ɲɛ na bon fɛn min kɛra k'a sɔrɔ i salen don sunɔgɔ ye saya de ye donc k'a sɔrɔ i salen bɛ déjà i ka dɔnni tɛ o kɔnɔna na a bɛ n'a fɔ misaliya la sisan ni e si ye san mugan ni duuru ye sisan ni i ɲininkara san bi saba ko ra i tɛ se ka fɛn fɔ o la dɛ voilà hali i t'a dɔn i tun bɛ yɔrɔ min na donc a b'o cogo de la bon kɔrɔ de k'a fɔ ko in bɛ i hakili sanfɛ quoi c'est à dire a kɛra hakili sanfɛla la donc muso bɛ dan don mun na o y'a sɔrɔ cɛ tun bɛ sunɔgɔ ra donc muso ko cɛ tɛ foyi dɔn o na ni cɛ ko k'ale bɛ muso dɔn a tɛ foyi dɔn muso la cɛ o cɛ bɛ yen n'a y'a f'i ye k'ale bɛ muso dɔn a tɛ fɛn dɔn a tɛ foyi dɔn muso ko la muso tɛ dɔn dɛ an bɛ an bɛna sigi yan ka hakililaw de di mais muso yɛrɛ dɔnniya ala t'o di cɛ yɛrɛ ma n'ala y'o d'i ma don o don o y'i sadon ye o man ɲ'i ma o y'i sadon yɛrɛ de ye a taamasiyɛn fɔlɔ bɛ kɛ mun ye i tɛ muso furu i tɛ se ka muso furu n'i ye muso dɔn n'i ye muso dɔn i tɛ muso furu n'i ye muso ye cɛ o cɛ kun o tɛ muso dɔn de an bɛɛ de b'a la an si t'a dɔn parce que muso b'an bolo an bolo donc n'i ye cɛ o cɛ ko muso b'a bolo a tɛ muso dɔn cɛ o cɛ bɛ muso dɔn o tɛ muso furu i y'a faamuya donc a b'o cogo parce que a bɛ hakili sanfɛ de o de kama cɛ dɔ delila ka taa muso kalan kɛ c'est à dire a taara kalan kɛ k'a bɛ taa musow dɔn quoi a taara san caman camanba kɛ a ye kalanw kɛ fo ka kaye fa kaye baw fara a bolo donc a segintɔ la ka taa a ka dugu la a ye muso dɔw sɔrɔ kɔlɔnda dɔ la olu bɛ ka ji ta olu bɛ baro la tafiniw pannen don olu bɛ cɛko barow la a y'olu fo olu y'a a y'olu fo olu y'a fɔ olu ko n balimakɛ a kɛra cogo di a ko ee ne b'aw dɔn koyi a kana a ka kuma a kana aw da kolo ja ne ne bɔtɔ de ye a ka ko ɲɛɲini na n b'aw dɔn wala a bɛna mun kɛ ani hakilila mun b'aw la ka ɲɛsin ne ma ne b'o dɔn donc a kana aw da kolo ja yɛrɛ i m'a ye npogotigini dɔ ko e b'o dɔn a ko ko awɔ ɛ ko nin y'e bɔtɔ y'o kalanyɔrɔ la a ko awɔ o ko mun b'a yira u la k'a fɔ ko nin y'e bɔtɔ ye kalanyɔrɔ la ko nin t'a kaye ye n bolo a kaye ba in de filɛ n bolo n ye nin bɛɛ de falen bɛ a ka ko la donc n y'aw dɔn ee ko na n k'o kaye lajɛ da o kaye ka bon dɛ a nana n'a ye a ko kaye in filɛ dennin ye kaye minɛ a na ka sɔrɔ ka a ka kaye ba in falen ka sin k'a bila kɔlɔn kɔnɔ ten a y'a jɔ a jɔlen tora ee ko nin kɔrɔ ye jumɛn ye k'i ma taa an kalan de ko awɔ k'u ma nin f'i ye wa tiɲɛ na o ma nin fɔ a ye
voilà a bɛ ten de a bɛ ten de donc o tun t'a ka kalan kɔnɔ la quoi i b'a ye i tɛ se ka muso dɔn quoi i bɛ dɔɔnin de dɔn a la i tɛ se ka muso dɔn o de kama muso a tɛ se ka dɔn cogoya si de la donc muso dara hakili sanfɛ de voilà ka se ka na an ka ɲininkali ma ni cɛlaka dɔ bɛ yen k'a bɛ rapport kɛ n'a ka muso ye k'a bɛ ŋuna baasi t'a la baasi foyi t'a la a bɛ se ka kɛ ni kun damadɔw ye an bɛn'o kun fɔ d'abord a kun fɔlɔ bɛ se ka kɛ sentiment c'est à dire n'i bɛ ka rapport kɛ n'i ka furumuso ye don dɔw la n'a sɔrɔ a tɛ k'i ra don bɛɛ don dɔw la goût dɔw bɛ yen ani timiya dɔw bɛ yen n'i y'o sɔrɔ i ka partenaire ɲɛfɛ yafa bɔrɛ kelen a bɛ i bila fɔbali fɔ ra walima a b'i bila si la walima a b'i bila ŋunan na walima a b'i bila bilen na dɔw bɛ bilen yɛrɛ kɛ a tantɔ nin man di de donc dɔw b'o kɛ quoi donc nin bɛ kɛ ka sababuya kɛ sentiment bonyakojugu cɛ ma kuma dɔw bɛ se ka tila a la walima waleya a bɛ se ka waleya dɔw kɛ k'a sɔrɔ a m'i tugu o la k'a sɔrɔ o t'a cogoya ye k'a sɔrɔ eh, o t'a ka maalankolonya fana ye mais ko in kɛra a hakili sanfɛ i n'a fɔ muso yɛrɛ bɛ cɛ hakili sanfɛ donc cogoya mun na quoi mais don dɔw la i b'a sɔrɔ a tɛ kɛ muso a tɛ kɛ cɛ in na donc o don na i b'a sɔrɔ a hakili bɛ sentiment mun na a t'o a tɛ k'o sɔrɔ donc a ka partenaire la o de y'a to donc a tɛ ka kuma mais o ye muso dɔw ye wagati dɔw la quoi mais muso dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ dilan cogoya kama goût naturel b'u la walima u hakili b'u yɛrɛ la naturellement walima u b'an ka safinɛ ninnu u b'olu utiliser i n'a fɔ produit caman b'an fɛn caman b'an bolo yan nɔ u b'u utiliser u b'u san an bolo an b'a kɛcogoyaw ɲɛf'u ye a tɛ mɔgɔ bana a tɛ foyi a tɛ tɔɔrɔ foyi s'i ma donc ni ni cɛ karila ɲɔgɔn na n'a ko k'a b'a n'a ko k'a b'a yɛrɛ dusukun minɛ cogo o cogo a tɛ se f'a ka kuma dɔ de fɔ walima waleya dɔ ka kɛ kɔni mun ni mun bɛ e yɛrɛ fɛnɛ e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ vraiment ni karisa kun tɛ tan donc ka kuma lasurunya o kɔrɔ ye k'a fɔ sentiment bonyakojugu cɛ ma o bɛ se k'a bila ka ninnu waleyaw dɔ kɛ nka n'a kɛra musow kana cɛ lamaloya ni o ye walima i kana t'o kɛ kɔrɔfɔliko ye cɛ ye n'o kuma kelen tilala cɛ ra pour que ka furu tɔ sinsin ani ka kanuya k'o sabati cɛ ni muso cɛ ni o tilala cɛ ra muso de kan ka cɛ fɛnɛ eh, accompagne ni o kuma ye i bɛ sin ka cɛ jaabi ten misala ni cɛ ko a tantɔ karisa nin man di de muso yɛrɛ kan k'o jaabi de bébé walahi i yɛrɛ y'a dan de ye donc a bɛ mun f'i ma ah. ko a ka kuma ɲɔgɔnna segin a ma mhm. ni diya kan ye ah. mun ka mun ka ɲi ka tɛmɛ donc a ta kan ah. o bɛ courage don cɛ la quoi mhm. n'o tɛ cɛ b'a kɛ k'a sɔrɔ mhm. a sema ko t'a la goût de don très généralement ka caya a bɛ mun sɔrɔ muso la o de b'a bila donc ka nin kɛ o ye kun fɔlɔ ye kun filanan i bɛ taa muso dɔ sɔrɔ i b'a sɔrɔ a ka vagin kɔnɔna ji t'a la c'est à dire cɛ bɛ ka frottage kɛ cɛ commencera ka blesser tɔɔrɔ commencera ka n'a ma parce que a bɛ ka frottage kɛ vagin kɔnɔ k'a sɔrɔ ji tɛ vagin kɔnɔna na tapis ninnu bɛɛ kalayalen bɛ mais de fait que cɛ bɛ frottage mun na sentiment mun bɛ sɔrɔ cɛ kan hali n'a ye douleur sɔrɔ douleur in tɛ se ka a bali mhm. a k'a ka sentiment manifester donc douleur mana n'a ma a bɛ bala ka o bɛ bala ka tila la ka ŋuna o n'a ɲɔgɔnna ŋunankan kɛ mhm. mais o t'a to k'a b'a dabila parce que sentiment fanga ka bon mhm. ka tɛmɛ donc douleur kan o la an b'a fɔ musolaka in ye a ka jikow ɲɛɲini ka bila a ɲɛfɛ pour que partenaire ni degun bɛ se ka wuli ni degun bɛ se ka wuli donc ka bɔ partenaire ka cogoya mun na quoi i y'a faamuya donc ninnu kun bɛɛ bɛ se ka kɛ très généralement donc ka caya i y'a faamuya o ye filanan ye donc an ko joli ka fɔ cɛ bɛ
cɛlaka dɔw bɛ sisan u tɛ sport kɛ voilà donc sisan sabanan mun sɛbɛnnen bɛ yan o bɛ se ka kɛ mun ye o ye cɛlaka dɔw ye minnu bɛ très généralement k'a fɔ u tulɔlen don u tulɔlen don parce que cɛ ye suguya fila de cɛ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ ale tɛ sport kɛ mais a tulɔlen tɛ c'est à dire a farikolo t'a dépasser kojugu hali n'a tɛ sport kɛ c'est à dire a tɛ kɛnɛya i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ sport kɛ mais de fait que a tɛ sport a tɛ sport kɛ mais a kɔni farikolo tɛ k'a dépasser mais a fana tɛ kɛnɛya i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ sport kɛ donc o tigi a man ka teli ka kɛ o tigi la parce que o bɛ s'a farisogo kɔrɔ o bɛ s'a farisogo kɔrɔ quoi donc cɛ mun bɛ yen n'a fari ka kunba kuma caman na a tɛ sport fana kɛ donc i b'a sɔrɔ o tigi bɛ tɔlɔ de donc a sigilen bɛ bureau climatisew ni voiture climatisew ni chambre climatisew c'est à dire fɛn bɛɛ climatiselen don donc tulu bɛ commencer ka a cœur datugu quoi n'o kɛra hali ninakilili kuma dɔ la o bɛ gɛlɛya ma dɔɔni donc o tigi n'a nana don rapport kɔnɔna na rapport fana ye sport de ye sport mun don diyagoya sport de don c'est à dire ka n bɛ taa boli terrain na ah. o ye n'o ka di ye i b'o kɛ o tɛ wa ah. donc miniti hakɛ min ka di ye fana i b'o fana ta mhm. mais ni i donna woro filancɛw kɔnɔna na mhm. donc timiya min bɛna i hakili la mhm. hali ni ko in man di e ye bilen ka hali ni boli man di i ye bilen ah. i n'o boli tɔ se k'o o tɔ boli ka se a dan in na a sentiment min b'i kunkolo la donc o kama quoi donc o b'a sɔrɔ ale dusukun falen bɛ tulu la a tɛ se k'a supporter n'o kɛra a bɛ commencer ka ŋuna walima a bɛ bila kɛ k'a sɔrɔ donc a yɛrɛ ka laɲini t'o ye quoi donc sportkɛbaliya k'a sɔrɔ farikolo b'i ra o bɛ se k'a lase cɛ ma k'a to rapport la ka ŋuna o n'a ɲɔgɔnna ninnu k'a sɔrɔ o ta tɛ timiya yɛrɛ dɛ o ta ye a yɛrɛ farikolo de bɛ sɛgɛn sɛgɛn in de b'a diyagoya a ka ŋuna k'a sɔrɔ hali ni timiya sira tɛ quoi parce que a bɛ ka baara mun kɛ a sportif lama de don donc o fana bɛ se ka lase cɛ ma très généralement ka caya n'ala ka jɛn inshallah donc les jeunes i bɛ jumɛn dani kan d'accord afisara hakilila nin ye fanu garisigɛ ye bi nka an bɛna ɲininkali fitini laban min kɛ a jukɔrɔ an ye sport ko fɔ cɛw ye kosɛbɛ ka caya mais est ce que sport rapport la a nafa bɛ musow fana kama musow fana concerné don sport fana la wa bon i n'a fɔ muso ka sport kɛ yan bon an ka muso ninnu tɛ se k'o kɛ u t'a kɛ yɛrɛ n'i y'an ka muso jɔ kɛmɛ o kɛmɛ duuru ou bien wɔɔrɔ dɔrɔn de ye sportif ye a la c'est à dire minnu bɛ sport kɛ sinɔn a nafa bɛ muso kan a nafa bɛ muso kan ni kun jumɛn ye kun belebeleba naani bɛ yen sipɔri bɛ se k'o bɛɛ lase muso ma kun fɔlɔ i b'a fɛ fɔrɔmu ka kɛ mun ye i yɛrɛ b'a fɛ fɔrɔmu ka kɛ mun ye kɔnɔfuru kana bonya walima pisɔlɔnw ka kɛ kira walima i ka sigilan ninnu ka kɛ lahalaya dɔ ye sipɔri cogoya dɔw bɛ yen n'i b'o kɛ o b'i ka fɔrɔmu kɛ i yɛrɛ sago ye donc o ye filanan o ye fɔlɔ ye filanan o bɛ se ka kɛ sababu ye o b'i ka kɛnɛya sabati parce que Eh, bactérie dɔw bɛ sɔrɔ mɔgɔ farikolo kɔnɔna na hali infection ninnu n'a ɲɔgɔnna ninnu n'i y'a ye u bɛ temps sɔrɔ ka se ka jama fo ka t'i infecter parce que i tɛ sport de kɛ quoi wala farikolo tɛ wɔsi quoi donc n'i bɛ sport kɛ kosɛbɛ olu fɛn ninnu caman bɛ yen nɔ o bɛ détruire ka bɔ fari kɔnɔna na donc o banamisɛnnin ninnu caman bɛ yen nɔ o bɛ se ka taa ka bɔ i ma donc hali i ka ji sira ninnu n'i donna rapport kɔnɔna na ji sira ninnu bɛ teliya k'i laminɛ joona parce que mouvement bɛ i fari kɔnɔ déjà k'a sɔrɔ rapport yɛrɛ tɛ quoi donc ni excitation nana i ma c'est à dire ni nege commencera ka na dɔrɔn jiw bɛɛ bɛ bala ka na directement parce que i fasa siraw ni ji siraw u bɛ en place donc déjà o kɔrɔ ye k'a fɔ a bɛ muso ka jiko nɔgɔya a b'a ka negeko nɔgɔya parce que a b'a fari dɛmɛ joona ka réagir nege la bon ni nege nana dɔrɔn ji fɛnɛ bɛ na donc a bɛ negeko nɔgɔya muso fanfɛla la a bɛ jiko fɛnɛ nɔgɔya donc muso fanfɛla la o ye filanan ye donc sabanan a bɛ position nɔgɔya muso ma c'est à dire rapport la sisan tuma dɔ la i b'a sɔrɔ tirigaziw bɛ k'a la cɛ bɛ cɛ ɲagalenba don bon cɛ bɛ muso fɔsɔn k'a bila cogoya dɔ kan i b'a sɔrɔ o cogoyanin na cɛ bɛ ka damu yɛrɛ yɛrɛ de sɔrɔ o la mais k'a sɔrɔ o koronni dɔ de don muso ma donc n'a sɔrɔ muso tɛ sportif ye n'i y'a bila o la ni dugu jɛra a b'o don kɛ a dɔw a b'o don bɛɛ k'a man kɛnɛ f'a dɔw bɛ fura ta awɔ dutigi kunfanba ye n fari bɛɛ donnen bɛ ɲɔgɔn na sumaya de bɛ n na an taara yan fɛ o tɛ minnu dara a kan o kɔlɔlɔ de b'a nɔfɛ i m'a faamuya donc sport kɛbaliya o de y'o sama n'a sɔrɔ k'a tun bɛ to ka wɔsiji kɛ dɔɔni k'a fasaw bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni o tirikasi tun tɛ donc kun tɛ se ka cɛ k'o fɔsɔnni kojugu in o tun tɛ se ka fɛn k'a la i b'a dɔn farafincɛ n'a man kɛnɛ a b'a kan jigin de i b'a fɔ k'a tɛ ko kun nka n'a ka kɛnɛ i hakili tɛ diɲɛ position jugu foyi la a tɛ min kɛ ni muso ye n'a fɔra ko ka senw kɔrɔta a b'a kɔrɔta f'a dan na donc f'ale bɛ lafiya i tɛ lafiya a b'a kɛ i n'a fɔ ba janbɛ fali ka de garaba garaba garaba garaba miniti bi naani ni duuru miniti bi duuru n'o y'i bila o la ni dugu jɛra i bɛ bana de o donc n'a y'a sɔrɔ i sportif ye donc o b'a ko nɔgɔya i ma dɔɔni sport nafa dɔ y'o ye quoi donc nafa laban a bɛ den wolo nɔgɔya muso ma parce que muso min bɛ yen k'a fɔ k'a bɛ sport kɛ n'a ye kɔnɔ ta n'a bɛna jigin a bɛ jigin donc facilement o de kama n'i ye kɔnɔ ta ni kɔnɔ sera kalo hakɛ dɔ la dɔgɔtɔrɔ b'a f'i ye k'i ka to ka tama tama i ka to ka taa tama tama c'est à dire pour que i ka kɔli ninnu bɛ se ka magaya cogoya min na donc muso min bɛ ni sportif don déjà donc n'a bɛ n'a donna kɔnɔmaya kɔnɔna na a ka kɔli ka teli ka magaya quoi c'est à dire kɔli b'a laminɛ joona quoi donc n'o tigi ni tin nana ma dɔrɔn a bɛ se ka jigin nɔgɔya la k'a sɔrɔ a ma kɛ donc degun ye a bɛ nin bɛɛ lase muso ma mais an ka muso in tɛ se k'a kɛ a temps t'u bolo a complexe b'u ra donc u b'a saboter u tɛ se yɛrɛ de quoi n'i y'u jɔ kɛmɛ o kɛmɛ duuru ou bien saba o de bɛ sport kɛ k'a sɔrɔ nafaba b'a la ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna na n'ala sɔnna masha Allah donc le jeune i bɛ jumɛn da nin kan d'accord fanw an b'a f'u ye u ka to lamɛnni na u k'u abonner u ka video partager u k'a liker u ka continuer ka ɲininkaliw bila ka na dɔɔni dɔɔni don jama ka ca nka n'ala sɔnna u garisigɛ mana kɛ min ye toujours an bɛ yan olu de kama n'ala sɔnna ma le jeune donc a ɲɛna dɔw ko ko ne bɛ telefɔni ko n tɛ sɔrɔ a la dɛ n bɛna n ka emploi de temps d'u ma pour que u kana degun i y'a faamuya donc n'i b'a fɛ ka ne sɔrɔ nɔgɔya la i bɛ mali heure jateminɛ ka ta midi la fo 17 heures ne bɛ sɔrɔ appel la directement c'est à dire n'i ye telefɔni lajɛ n'i y'a ye ko midi sera n wele ka ta midi la fo 17 heures n bɛ sɔrɔ n bɛ sɔrɔ waati bɛɛ dɛ mais min sɔrɔ ka di ni sɔrɔli ka nɔgɔ n'i bɛ n sɔrɔ directement o ye nin waati in ye ka bɔ midi la ka se donc 19 heures kɔnɔna ma o ye appel direct ye donc whatsapp kan n'i ye vocal bila ne kunna waati o waati n bɛ se k'a ye mais n tɛ se ka kuma i fɛ waati bɛɛ i b'o bila i hakili fana na n tɛ n ban ka kuma i fɛ n tɛ foutaise fana k'i ra jama ka ca n'i mago bɛ ne na na i k'i ka ci fɔ vocal la i n fo fɔlɔ ci min b'i fɛ i k'a fɔ vocal la ni n ye connexion dayɛlɛ n b'a lajɛ i ka vocal tɛ tunu a tɛ publier a tɛ wayiba a tɛ

i n'a fɔ donc aw b'a kalama cogoya min na tanu bɛ subhanahu wa ta'ala ye donc sankolow kɔnɔna na ani dugukolo kɔnɔna na ani o ni ɲɔgɔn cɛ donc tanu bɛ ale alaba ye donc mun ye kow daminɛ n'ale de bɛ kow kunna wa ale de bɛ kow laban donc fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ yen fo ala a n'a ka se n'ala ka jɛ inshala